a chọrọ ndị ma anya omenanị ọfụma ajụjụ m na ụta bụ kedu ndị bụ ụmụada kedu ulu ada baa n'anị Igbo kedu onye kedu onye bụ nwa ada gịnị bụ ada then um, the last time we had a discussion anyị gaa far maka ị na-akọwa ebe m chọ ka anyị ka ị tụdogodo aka mụọ bụ anyị gaa far to an extent of ikwu ihe gbasalụ em nwaada em akwara akwa mana ihe ọzọ gbatakwa echeta m na na my family anyị anụchigo nwaanyị maka nwaada which na oga stanley correct m sị na ịnụchi nwaanyị nke nnụchi nwaanyị nwaada na-abịakalị na ụna nwaada elele ele ehe a jụrụ ese o nwe ike nwada agbanana alụsị na ndị ọzọ agbaba nwada a sị na ya anụchili nwaanyị mana ọ bụrọkwa mmadụ niile ka na ya anụchi nwaanyị ka e wee mụtagharị ya na ndị otu ya so biko nyegodo anyị a detailed knowledge of ihe ị ma gbasara ada hmm? the floor is yours biko everybody nọ ebe a tap on your phone ka ị na-ege ntị tap on your phone

Oga Brian, biko ekene m onye ukwu na onye nta ma onye m kpọ ma onye m akpọrọ ekenekwara m. Ike Alex nnọọ. Mhm, nwaanyị ọma dị mma. So biko ee a bịa na nke izi esi ife bụ nwa ada n'anị Igbo. kedu kedu onye bụ ada yes kedu ife bụ nwa ada from ada to ụmụ ada Kiniko mhm. Kiniko gbalịara Olimpi Ada bụ nwata nwaanyị a mụrụ na ngwuru ọbụna dị n'anị Igbo bụ Ada nwata nwaanyị ọbụna a mụrụ na ngwuru ọbụna dị n'anị Igbo bụ Ada ka ọ wụdị na a bịazịa na na ngwuru ọbụna or na ezinụnọ ọbụna e nweziri isi Ada maybe bụrụ nwata nwaanyị izizi a mụrụ na ya wụ ngwuru then a bịa n'ife bụ ụmụada during the time of um, pre-colonial system of government a bịa n'anị Igbo sọsọ Igbo bụ ife adịrọ centralized other regions Hausa nwere Emir Yoruba nwere ọba mana a bịa n'anị Igbo anyị adịrọ enwerọ that centralized system then ife anyị nwere anyị na-enwe obu mgbe ahụ obodo ọbụna nwere obu nke fa then na-enwe ụmụada na-esupervise na ị mago ụmụada mgbe ahụ bụ o nwee ka ife ya-esi gbajuo dọrọ ụmụada atụọ down sị mba na nke ama mme na be nna ha ị ghọtago that is why na ngwuru ọbụna nwere ụmụada ụmụada ha siri ike nwee ka ha si anọ o nwe o nwe ihe ma ma o nwe ụdị ihe ya aga esemokwu ya aga ọ dị na that place ụmụada ahụ agbakọ ọnụ bịa and anything ọbụla ha kwuru final any decision ọbụla ha meki ha gbakọrọ aka ọnụ meki bụ final ọlụ binding due to ka anị igbo si wee dị mgbe ahụ a na-enwe obi nwee ụmụada ọ bụ na e kpegide ikpe n'ụmụ o nwe ikpe ya aga ọ bịa e wejee n'obu e kpee n'obu ọ bụrụ na e kpetelie n'obu e wedelie ụmụada ụmụada etinye ọnụ ma ọ nọ nke gbasara ha o nwere ike ikwu ọgọ ee eh, eh, maazị buike biko nna use your bus now okenwa biko gbagotenu edere m ya meseji na nna idili ebe a thank you ls you can go can go ahead so ọ wee bụrụ ka e si wee nwee wee konstitutuo ụmụada onye ọbụla a mụ na ngwuru ọbụla bụ nwaada na that ngwuru that is why in the in the olden days o nwere ka a ga-esi nụọ nwaanyị a na-emegbu ha emegbu a na-emegbu ya emegbu ụmụ ya ana-edori anya mgbe ọ nọ ndụ a bịa imere ya burial that period ụmụada ya abịa ọ nọrọ ana ha sị na tii nyere nwanne ha nwaanyị mgbe ọ nọ ndụ na ihe enye ha na tii ha o nweghị ihe ha ma mmefọ yi ụmụada ya emegide ya ihe eh, ị na-ayọzi ha biko ha ya in fact unu ya edinecha na ana na ana nkịtị with white ahụ unu ji akwa ozu wee yọọ ha wee gụọrọ unu ihe unu ya eme unu ya eme unu ya eme before e mee gịnị wee appease ha that is why onye ọbụla too na ala igbo bụ onye igbo gbasiri ike na-asọ nsogbu ụmụada asọ e nwere ihe na avoid their wahala for a practical example bụ mgbe one of guy na side anyị tụna nwunye for flimsy excuses so nwunye ya na ka ya na-ese okwu na mma nwunye ya bịa bie na ọ gwara ya the guy wee sị nwunye ya na ebe ọ na ọ na-eme isi mma ya ya sorozie mma ya gbadakwuo be ha ka ha nọọ ọfụma ka ọ tụọ ha arụ so mgbe ụmụada be ha ngwuru be ha ji wee nụ ihe na-eme na ha ncha niile wee maa alapa wee bịa kwụchirie na geeti na ọ ma-aga ọrụ ụtụtụ until ha fụ nwunye ha anya na o nwere nwunye ha ji anụta ha ka ebe ọ nọ the guy na-akọcha na-egwuri egwu ụmụada tọọ

so ama ma nza o nwe ihe na-agbagwoju ya na the response so far okay so far so far ị zago now ebe m chọrọ ka ị tụtụ aka like i said nwaada ịwa n'afa nwaada akwara akwa nwaada em like ihe gbasara ịnụchi nwaanyị ka e wee mụtagharị nwaada mara m i nwe i kwesị nwe idea of that so ebe m chọwa direction m chọ ka ị gawa because in the olden days mana ndị gboo nwekwa ka ha si wee metacha ihe adabara mgbe ahụ ọ na-aga ogologo ịnụ na mmadụ ifu awụ ụmụ ya bịa ha buru ụzọ bata a nabata ha ndị okenye anọlụ ha makwa na nwanne ha nwaanyị anwụgo ebugodulu ụzọ jụọ unu di anyị nwadiana nke unu bịa kedu udo ọ dịkwa a sị ee nna ochie na udo dịkwa na o nwere ka e si eje wee sị ka ka ekweta wee bịa zie ha ozi na arụ esichekwenu nwanne ha nwaanyị ike at this point a na-ekwu na arụ esicherọ nwanne ha nwaanyị ike nwanne ha nwaanyị nwere ike ọ nwụgokwa ịghọtago biko ya procedures anị Igbo then ị nọkwa nọkwa nọkwa nọkwa nọkwa ị pụọ ilo ofu onye so ya agbaa izu ịza ịmago ime ka ịza call mbata ọzọ ị na-abata wee itiwe mkpu akwa ihe a bụsi omenala anị Igbo itiwe mkpu akwa ee na e jikwa nụ kịta na nwanne unu nwaanyị nwa a na-agwa unu na arụ adịrọ na ọ nwụrụkwa na anwụrụ onye ọbụla etinye mkpu dị na ya etite mkpu dị na ya a nọzie ala a na-atụ alo this thing bụ omenala anị Igbo dịka o si wee gaa n'usoro a tụbazie alo e mechaa ka anyị ma wee nawa that is why na ana em akwacha nwaada akwacha nwaanyị o nwee omenala a na-akpọ ibunaga ngịga isenaga ngịga a sị na a na-ebuna ozu nwaada be nne ya ụfọdụ ji ego na-eji efi ebuna ozu nwaada ụfọdụ ejirọ ego nwere ike iji ewu ụmụ ịje nụọ nwaanyị o nwere ewu a na-akpọ ewu onye ụwa ịghọtago ụfọdụ ewere ewu wee bunaga nwaada then with that ewu ahụ nwee kịlịkịlị na ee kịlịkịlị ngịga ịmago eweta dịtị na atụkọcha o nwee orishirishi a na-etigasị na ngịga wee wee mee gịnị wee senaga the ewu bulie wee naa be nne ya be nne ya gọgọgọgọgọ ịghọtago ebe o si wee bịa akpụnye ha ewu ihe a na-akpọ ya bụ na ebunatago ozu nwa ada so in the scenario na some of these things were not fulfilled mgbe nwa ada nwụrụ nwa ada nwere ike ịnọ ọ na-ewute ya na ọ ya na akwarọ ya ka e si kwesị ịkwa ya ịmago na emere ụmụ nwanne ya akwarọ ya nka nka ọ bịazie o nyewe nsogbu na ngwulu mgbe ahụ o bido nyewe nsogbu na ngwuru ahụ agbawazie afa a na-asị na e nwee nwa ada e le n'aya mgbe a na-anụ aya e nwee nwaada ee e gbuo n'aya akwarọ akwa gbana n'alụsị na ọ na-ekwu na a ya-anụchi nwaanyị mụọ nwa n'afa ya ịghọtago ebidokwe gbawakwa afa gbawakwa afa wee jụwakwa kedu because agbagide the afa wee chọtakwa onye ya-anụ the nwaanyị maka mmadụ ka a ya-anụchiriri the nwaanyị a wee gbatakwa akawa ogu ma ndị otu emegide wee nwee ike chọta onye ya anọchinwu ya wụ nwaanyị ịghọtago so ife niine a bụcha procedures e si akwa nwaada n'anị Igbo so and nwaada ịgba n'afa so a lot of things can cause nwaada ịgba n'afa one bụ na e nwee ike akwaghị ọfụma two bụ na o nwee ike amaghadị na ọnwụ sef anyị nwa etogotego generation anyị amara na such a thing happened mana ọ gbawago n'afa nyewe nsogbu a jụbazie ese o nwee ike o nwee okenye dị privilege jụọ ese okenye anwa wee sị yes na o nwe nwanne anyị nwaanyị a na-akpọ Adaure nke nwa nke nwa nọkata agba na Lagos na afụnu anụ na osuku onye ya afọ ọzụkwu dị anya at a time o nwezi ndị ya ajụkwu ese ya ajụnwa ozi ese maybe one or two things ebupụ uche ebe ahụ na ma ndị kwesị ịjụ ese anwụrụgo anwụrụ o nwee ike nwata nwaanyị a na-ekwu okwu ya nọgo na mba nwụfuo ị mago so at the virtue of nya nwa imekwa ka unu makwa na she actually existed and unu kwesịrị imelie ya ya emelie bụ nya nwa ịbịakwa n'afa o nyegide nsogbu ahụ ọ bịazia n'afa wee mee gịnị a na-ajụzi ese mgbe anwa o nyewezi nsogbu e bidozie jụba ese kedu ife na-emenụ na ngwulu a wee na-agwa gị na nwaada na-agba n'afa and nwaada ahụ gbaa n'afa ahụ atọpaa n'isi ọvị ọ bụrọ ihe ofu onye na-eme famili niile dị involve ndị niile ọ metụta dị involve ya etinyelili shishi ma afụ you must contribute ọsụgodi ebe onye ọchịchị na afụ na ngwuru niile ọ dị involve ọtọchị ya etinyelili shishi ma afụ eme gịnị wee appease the spirit o wee dị in order everywhere delu so nọ ya bụ nwaada ịgba n'afa ka m si wee mụta ka m si wee togote a na-eme na-enwe knowledge about it so onye ọzọ nwere ike inwekwa another perspective or ka anyị nwa si wee mụta about it so but I'm just sharing my own personal ordeal ka m si wee jam all those things ọ na-eme okay. Okay, um, Alexia, thank you. Now, Peradventure maka ndị na-asị na m mm, ya ndị I too know famili nwaada na-enye nsogbu mm, ha na-eme na ha na-eje ụka ma ihe ọzọ e nwelu hmm. disadvantages or calamity na-befall these family members o nwego nke ị fụ yes calamity na-ebefall and to some extent o nwee mgbe ọ ya-elu sef ọnwụ ike abata ịghọtago ma if care is not taken now a bịa na calamity ịbefall or issues ede ị ma na ụwa anyị pụtara na nwee ka onye si wee kwakọ ụwa ya wee bịa for example nwere ndị nọ n'ụwa kịta anụ ha adịghị eje ụka ha adịghị aga omenala that is they are just living their life believing in the universe enwere ihe ha na-eme ha ada apụta ụtụtụ kpee ekpere but they are doing okay they are living ihe a bụ akara ụwa ha ịghọtago then nwee ndị bụ na ụdị ihe anụnwa bịakwana na family ozugbo ozugbo o buru ụzọ hitie nyanwa kpim now some some cases na-abụ na a ma na in the spiritual realm ma na e hitikwanụ this particular people na ha ya-ajụwa ese ihe na-emenụ achọwa solution then when ndị ọ ya-aga hitie they might not know so in some cases na-aga ọ nọkata ị ma na enwere some cases na-aga mmadụ pụta i nwee ike nọgide na house na be yi pụta na main road ka i golu ofu ihe akpagide yi ị pụta nnọọ n'ilo enwekwe much important na ị bịala igo just ọ na-enu ebe pụta ilo pụta ilo ị na-apụta ilo police ebulu i egwuregwu egwuregwu ị bakwa prison e bo gị allegation na ị marọ ị na-azọ onwe gị na-etinye ego na ya so these are the spiritual things na-emechenụ ị nwere ike ịpụta ị feelie na ị dị unfortunate ị dịrọ unfortunate ọ something na-ebupụta because enwego things ị kwesịrị ịsettle ị settlerọ e bulu ụzọ were akara ohere bịa a na-etisisi ihe gị nwere ike isi na nke a pụta i bulu moto ịwa ofu keke ebulu mashin ya gara gara gara gbuo anyị gbajie ọkpa i bido treat onye nke a ị na-ama na-eji ka isi ama na-eti i sikwe na nke a na-esepụta isi enwere ike ọ dị gị ka izute gị ike chịkọwakwa onwe ya ọnụ ị ga-abịawakwa ị na-apụlanụkwa ka ihe esikwe wee ofu problem esi somewhere else

ịghọtago until you do that i wee malụ the particular thing na-eme gị then at the time nwaada inye nsogbu nwere ike o bido take your life prematurely e nwee ike amụ nwatakịrị ị fụ okorobịa nọkata nọkata dabulu daa kpim ihe nwere isi echu onye ọ na so that is how it it happens so most times in uh, our Igbo Igbo land ka m si wee malụ o si eme okay um, white daalụ um, time will come for questioning biko Okenwa kekwanụ kee ka ị mee